negodi ife ị na-eme onwe gị onye isi ndị ara onye isi ndị ara
ụdara mịcha asa nwa egovin nwa pokopoko nwa yogo yogo nwa
ọ ihe ka m chọrọ ka ị kwuo

ekwusigo local gọọmenti ihe m chọrọ nga ụda a wụ ama m na ihe m chọrọ m gwa ya enwere ike gịrị enyeli m ya mana maka na awụ m nwoke na-ada ada mba na ihe ọbụla ọ chọrọ ihe ọbụla m chọrọ ana m agakwuru ya ọ ihe m sị m agwa ya ihe m bịara ka m gwa ya wụ na ahụrụ m gị n'anya hụfee gị n'anya ofe ka ewu na atọ m si hụ gị n'anya ụda a. achọrọ m ihe ọbụla ọ wụ ọ ga-eri

ele mgbe ị dọrọpụrụ m feeding bottle m elebe ege ntị ị hụrụ ndị esi m ga-achọwa ọdụ ndị m chọrọ ịmakwa ebe m park m dọsara ụgbọala m adọsara m ụgbọala m ebeta anya chibe m sowe m sowe m sowe m sowe sorute gị nga ozugbo nje onye m hụrụ wọta pam otu ihe pụọ m n'ahụ ihe pụrụ m n'ahụ otu obi sị m ew ihe apụọla gị n'ahụ ịma mgbe ahụ jizọs nwaanyị mesịrị aka sị ew ike apụwo n'ime m ozugbo m hụrụ ike pụọ m n'ime saa mba ike pụrụ m n'ime enwere ihe kpatara ike a ji pụọ m n'ime anya na m kọrọ tel ekwenye sa ewu n'asịkwa m ihe mere ike ji pụọ m n'ahụ m bịawa ị hụrụ nga ị hụrụ m ihe a na-akpọkwana m ọ wụ maazị Carlos awụ m nwoke wụ m nwaala nwa mara mma otu a ana m agba mbọ hụ na ihe ọ dị njọ m mee ya dị mma ya dị mma m mee ya dịkwu mma na-aga ịghọtara ka ewu na atụ ịhụrụ m hụrụ ụda a na-eme isi gị nọ ha nga ọsọ na-anụ ama ama agbanwe ndụ ịhụ ndụ na ịrụ ụda ọrụ gị mma ama enyekwu nwe ndụ ọzọ ịghọtara biko ewele iwe ama m na ịwụ ọmarịcha nwa mana ihe m na-amadụ wụ aha nwa biko ị nwere ike ịgwatụ m ihe wụ aha nwa ee

ọ sị m bịa bie ya ọma ọma ọ wụ ihe m ji eri nri a na m ebite mmanụ ma bila ya m bịa bie nwa ọma ịkwa like ọma m ịkwa like ọ- ịkwa- ịkwa like ọma m Ee, ịkwa like ị- ị- ịkwa like ọma m Ee, ọma

asa na mma oche anyị aga elekwe elekwe elekwe elekwe ụdị kọma elekwe ụdị kọma si America wonder na ihe eke elekwe arịkwa ala ka ụdị egwuregwu na elekwe ụdị egwuregwu na ihe eke mlere nwee bịa akwa mgbe nọ nke akịsị m bịa m bịa bie ṅụọma mbibi ṅụọma ga emepụ mịazịa m bịa nga ụda saa m ọ dịkwa m bịa nga ụda ga-emepe akwụkwọ ebe ole ebe ị na-eje m ga-eso gị ịmịa ha ka ụda m soro m ya ee agụla m ya ha ọzọ esi m bịa esi m bịa kwe m nkwa na ị gara amịpụ ahụ ọzọ kwe m nkwa na ị gara amịpụ ọzọ kwe m nkwa

ị ma m ọfụma ị gwara ị ga-agwa m esi anyị gara agwa m ebe ọnwụ ịnọ gara m bịa m bịa gị ifo m bịa nga nga ọbụla m bịara gị ifo ị ma onye m wụ ị ma onye m wụ ekwetara kalọs kalọs ihe erela mgbe ị ga-enwe ị ga-enwe ụbụrụ kalọs ihe erela mgbe ị ga-enwe ụbụrụ ee

chọọ igbu ya were ya nwayọọ nke nke wụwa onye m ji chọọ igbu ya onye maka inwe ikwu

biko biko bịa bịa ka ị na-achịwazi achọọ m ka maazị Carlos ka ọ fụrụ na gị na-abụ

ka sịkwana ihe i kwu bụkwa eziokwu enwere m amara na maazị Carlos bụ ezigbo mmadụ ana m adị afụbu ya ka ajọ nwoke ị magolu nwoke ga-abụ ihe ọbụla gbasara nwaanyị mgbe ọbụla ọ na-adụ ya kwamkwamkwam
hmm. o nwere ike ịbụ ajọ mmadụ n'iro hmm. mana ọ bata ụlọ ọ dee eme ya mụ na chi hmm.

Onye onye na-achụ ya onye nwa na-achụ ọga kalọs buru mma na-achụ ya nnọọ ka o gbupụ ya Kwene ebe ọga kalọs nọ. ọ bụrụ gị kwụrụ ọ gbafugo onu na ahụ
Otu i si were mma na-achụ di gị, ọ gbafụta moto kụọ ya, ọ nwụọ, kedu ihe ị ga-ekwu?
cherekwa o ị sị gịnị na moto ga-egbu di m ọ nwụọ Nyegodi m mma biko. onye a ka i ji ọnụ gị na-ekwu chukwu ajụ biko kwa ka m gwakwa ụnụ enwekwa ihe ga-eme di m o di m agaghị anwụ achọkwa m ka di m nwụọ Ị na-achụ ya ka i gbuo ya ọ bụrọ gị ji mma na-achụ ya kịta ka i gbupụ ya mụnwa mba mụkọ na kezi ihe na-eme m biko kwa di m ama anwụ di m ama anwụ n'aha jizọs Amen. ọ ma anwụ biko Amen. dịkwa n'ebe di m nọ ka ebe ọ nọ kpọpụgo nna oya bata ka anyị naba biko achọkwa m igbu ya o
ịhụrụ nwoke nwa okorobịa ka m na yiri efe m ji apụ echi na-aja ha mba m agawa na nwere nri n'ụlọ ọ ngịrị mere nri n'ụlọ mmiri chere mmike erichere gee ntị m gwa gị nwatakịrị nwaanyị a a na-akpọ Jane adọla m ya aka na ntị gwa nsị gwa nwatakịrị nwaanyị a sị otu o si eri nri nga esi ụlọta eri nri nga ya esi ụkọlọta ya ọrụkọta esi eri elekere esi otu ite eri nga nwa na-adara ya mpịa ebu n'ukwu n'ukwu Chere chere. Onge. Ka m ga-ejikwanụ ego eme. Ihe iji eme. Were pụọ na Nekede ju ke na anyị igbe ozu. Were ga zụrụ igbe ozu. Elekere ngịrị ka i ji eme. Were ego m nyere ngwọda baa n'ime ahịa. Gbaa mbọ hụ na ịzụsịrị ihe eji esi nri. Ịzụsa ihe eji esi nri. Gị siele m jollof rice. Siele m jollof rice hazie ya ọfụma. Otu ọ ga-esi ekwe m oriri. Enweghị ihe ego a ga-eme.
Enweghị ọ ga-azụtali n'ahịa. Enweghị ọ ga-ezi.
gee ntị ka m gwa gị otu ihe ị kwesịrị ịghọta oge erule mgbe ọ wụ ị ga n'azụ ụlọ ma ị ga n'ihu ụlọ ị ga-ahụ ọhịa obere ọhịa nọ nga ahụ gbaa mbọ na-akọ mgbala na-akọ ihe ubi ka ị nwee ike mgbe ụfọdụ ị ga nga na-aghọrọ ihe ọdụ ihe ọbụla na-azụ ya n'ahịa ọdụ nwaanyị ka ị wụ gee ntị m gwa gị ihe esiela ike ihe ara ahara otu o si arụ mbụ ihe agbanwewone ihe ọ pụtara wụ nwatakịrị nwaanyị ọbụla gbaa mbọ hụ na ihe ọbụla ruru ya aka ya were eme ihe kwesị iji eme biko biko ihe eji esi nri etinyela ego enweghị ihe a ga-egotere n'ahịa Eh? kedụkwanụ ihe bụ ihe nka kemgbe ị lụtara m n'ụlọ a ọ ahụhụ ahụhụ ahụhụ ahụhụ Eh? afụfụ afụfụ ke- kee mgbe m ga- m ga-enwe aṅụrị

Jen! Jen! Ma isi gị sef. ife dị na ngada na-eme nwoke ọgbakọta tụfusie nọmba ka ị wee mụtanụ ife ga-enyere gị aka

jụọ m ka m jụọ onye ọyọ m na m jeeli ya afịa ka m jee nọkwasa fọsọlị ome nwanne m nwaanyị a dịka ọ kpawago nkata ọ dịka ọ kpawago nkata ị fụ nwanne m nwaanyị oke nsogbu adịrọ ọkwa n'ụlọ anọ m ya ka m mara ya ọ na-akpa

nke a ga-abụ nsogbu dị n'ihe mụ na gị na-abụ ị ka bụ ụmụazị ebe ụmụaka ihe ị bụgoro okenye ihe na e nwere ebe ọ na-agbaka m isi ya kabarụ mee ka m na gị hụ mgbe m ga-ahụ gị ka ahụ gị anya biko kene

Mama, ngwanụ ka ọ dị o. Ka ọ dị. M na-abịa.
ụkọchukwu kekwara ihe ọ eh? ke ihe ọ agwara m gị otu anyị ga-esi eme ihe a ị na-eme ihe ọzọ ị chọ ịghasara m ezinụlọ biko biko biko biko achọọkwa m o kịta kịtazi ị na-atazi m ụta maka na m na-egosi gị na afụ gị n'anya ọ na ịfụnanya m nwere n'ebe ị nọ dịzi nke ukwuu mụ afụkwa gị n'anya eh? mana anyị ga-eji nwayọọ na-eme ihe a ị chọ ka di m jide m ị chọ ịchụpụ m na di agwago m gị na ọ mụwa ga na-akpọ gị akpọzina m kekwanụ ihe ọ ị chọ ka di m mata ya mata ị ma na anọ m n'ezigbo nsogbu ji ya nwayọ biko biko agwara m gị na ọ mụwa ga na-akpọ gị akpọzina m ọ dị mma ọ dị mma anụgo m mana ị ma na ọdịmma mụ na gị na oge ọbụla mụ na gị nọ na o nwere ka ọ na-esi eme m n'alụ ike si n'elu o wee na-adịzi m ka ọ bụ m bido mewe ihe ịrịba ama ozugbo ozugbo
ee ọ dị ka o rugo mgbe ị ga na-akwụkwa m ụgwọ ihe a akwụkwọ ụgwọ o rugokwa biko i bidogokwa i bidogokwa i megokwa ka i si eme eh? ọ wụ ị mara na oge ọbụla mụ na gị nọ eh? anyị nọ otu a nọcha nọ eh, i wee na-ebunye onye nsọ nke chineke ike hmm? o wee na-ekwe oyoyo ọ dịzie ka ị ghọtalụ ozi chineke ka ị na-aga
mana gịnwa kacha enwe ihe karịa m gịnwa ka ihe niile na-abịara n'akpa kee ihe unu ka na-emekwa n'ebe a unu agabeghị ahịa mba elofu m ihe ị sị m gote gị n'afịa i chefuru ọ ya bụ na ụbụrụ gị aghasago ihe na-eme gị n'ụbụrụ bupụ ya chukwu ajụ amen chukwu ajụ biko gaa n'ahịa gaa gotere m olugbu ya na ose